sanuba a kɛ kun nba somɔgɔw baasi foyi t'u la nba nse sanuba an ne kun mago bɛ e la o ka di kosɛbɛ nka a tun man di ne ye ka kuma in f'i ɲɛna yan o ka di e ye k'o fɔ ne ɲɛna yɔrɔ jumɛn yala i bɛ k'i ba ka jasa la n bɛ kɛ yen bi baasi tɛ n bɛ tila k'i sɔrɔ yen n bɛ kuma in ɲɛf'i ɲɛna yen baasi foyi t'o la n k'a tɛ k'i ma baasi ye o de tun don n bɛ sira ɲini o ma sira b'i bolo

nka ma nam yanni ne kun ka taa ci dɔ tun bɛ ne bolo k'a f'i ɲɛna ee o ka di wa ayiwa n b'i lamɛn nka ma n bɛ ka maloya ka ci ɲɛf'i ɲɛna ee n den o tɛ baasi ye sa e ni ne cɛ a fɔ n b'i lamɛn aw yɛrɛ b'a kalama ne kɔrɔbayara tiɲɛ don koyi hali kunun kɛ n'i fa tun bɛ nin kuma la n y'a fɔ a ɲɛna n k'an k'a lagɛ ka muso ɲini i ye yalima e ɲɛ bɛ dɔ la wa awɔ ne tun b'a fɛ ba ka sanuba de ɲini n ye furu la ee eh! n den o dun man nɔgɔn kɔni e b'a dɔn e fa banbalen bɛ u ka laadalafɛnw kan halisa ne ma d'a la n'i fa bɛna sɔn o ma dɛ e ye bamanan ye sanuba ye numu ye n den ne ma d'a la n'i fa bɛ sɔn o ma dɛ nka o tɛ baasi ye taa i ka nakɔlataga la yanni i ka segin n bɛna kuma a fɛ n'a ye min fɔ n tɛ n'o f'i ye o ye tiɲɛ ma o bɛ diya n ye dɛ awɔ n bɛ nakɔ kɔnɔ fɔlɔ ala ka tile hɛɛrɛ ka segin n'i ɲuman ye eh denmisɛnninw

sanuba e digilen bɛ so kɔnɔ mun kelen na yen nɔ e ye ji ta ayi e ye yɔrɔ furan ayi e dun digilen bɛ so kɔnɔ mun na yen nɔ han sanuba ne bɛ k'i jateminɛ tile fila in na i tɛ ka sɔn ka ne ka baara kɛ a kɛcogo la tile bɛ bɔ k'i digilen to so kɔnɔ mun de b'i la ma foyi tɛ ne la i tɛ n ka baara kɛ a kɛcogo la mun na e b'i to nin na ka taa ne kunna wala i cɛla la wa han ni n ye n ɲɛ tugu k'a yɛlɛ ka sɔrɔ i ma wuli ka taa n ka baaraw kɛ han tɛmɛ ka bɔ n ɲɛ kɔrɔ e k'a taa to la e ba nin n ka bala n ka baaraw la ka sɔrɔ i m'u kɛ

Sotigi. Naamu. A b'i n'a fɔ i sɛgɛnnen don bi dɛ. He awɔ n sɛgɛnna dɔɔnin tiɲɛ na nka n ma baara kɛ baara min ye n sɛgɛn o n ye taama min kɛ dɛ o taama in de kɛlen bɛ ka n sɛgɛn kosɛbɛ. o ɲɛna. nka sotigi ne yɛrɛ kun ye n kɔnɔna miiri bi kosɛbɛ. ahan awɔ ɛɛ o tuma e y'i kɔnɔna miiri jumɛn de la sotigi e yɛrɛ ɲɛ b'a la an denkɛ a kɔrɔbayala kosɛbɛ wa ne yɛrɛ mɛnna ga la kosɛbɛ tiɲɛ na ne tun bɛ fɛ an k'an ɲɛnakala ka mɔgɔ ɲini a ye a bɛ se ka min furu aa o y'i jo ye n'a sɔrɔla kɛlɛkɛko bɛ muso la ka kɛ a cɛ kan nin y'a dɔ ye ɔ nka baasi tɛ n'i y'a ye e kumana tan a a bɛ i n'a fɔ e denkɛ ye fɛn f'i ye walima e ye fɛn dɔ ye ne bɛ n yɛrɛ ɲininka yala o hakilila jumɛn b'i la a ko da fɛ tiɲɛ don ko ye sotigi ne yɛrɛ ye n ɲɛnakala k'a ye k'a fɔ ko sanuba ka ɲi kosɛbɛ ka k'an buranmuso ye sabula a ladamulen don wa a maralen don o ye tiɲɛ sanuba ka ɲi hakili b'a yɛrɛ la wa mara kɛlen bɛ k'a labɔ kosɛbɛ nka fo e k'a dɔn k'a fɔ sanuba t'an furuɲɔgɔn ye f'i k'o dɔn k'a ta lawale la ka se bi ma sanubaw olu de b'an ka furusiraw taama wa an ka cɛbɛn kaɲɔgɔnyali olu de b'o kuma fɔ a man kan ka an k'olu furuɲɔgɔnya don an n'olu cɛ i tulo b'a la wa sotigi aw k'o fɔlɔfɔlɔ ko ninnu olu dabilala ten sa koyi aa ah. ayiwa e ye manamanakan de fɔ tan ka d'a kan sotigi aw k'o ko ninnu olu dabilara a mɛnna e wa i ɲɛ b'o ko in na dɛ o dabilalen kɛlen don ka duw de tiɲɛ bawo anw faw y'a kɛ ten a ma tiɲɛ an nana duw jɔlen sɔrɔ olu faw fɛnɛ y'a kɛ ten a ma ci an faw fɛnɛ nana du jɔlen sɔrɔ n'i seginna n ba taara kan fila kan n b'i fa tigɛ ka bɔ ɲɛ kan i kana ka wuli ka bɔ n ɲɛ kɔrɔ malankolon bilalen aw musow aw n'aw denw de bi jɛ ka cɛw ka du ci u kɔ nin ye mun ko sugu ye n'i filili sugu ma i b'i kɛ sugu wɛrɛ ye he k'a lajɛ bɛ nin k'o ye ko kɔrɔ ye ne ko aw bɛ kɛ meleshi maa ye dɛ a t'aw sigi k'aw miiri dɔɔni han sabali dɛ jɔminɛ yala e dalen b'a la k'a fɔ sanuba bɛ se ka kɛ ne furumuso ye a ko kɔrɔ ye nin ye sa ne kɔni b'a dɔn nin tɛ ko nɔgɔ ye nin ye kojuguba dɔ de wulitɔla ye e mansaw tɛna sɔn wa sanuba yɛrɛ mansaw tɛna sɔn ka da kan aw tɛ furu ɲɔgɔnma ye ne yɛrɛ kɔni t'a dɔn nin tɛ nin ye jagoya ko kolokololen mun ye dugu in kɔnɔ yan tan ko jagoya ko wa nin tɛ jagoya ko ye dɛ sabula kabini an bɛnbaw tile fo ka na se anw yɛrɛ tile ma yan n'an k'an b'o laada tiɲɛ a na kɛ ɲangata juguman y'an ma dɛ o ye tiɲɛ ye nka o n'a ta o ta ni furu kelen bɛ kɛ baasi tɛ n'i ni dalen don a ko kan i cɛsiri wa i k'i labɛn sabula cɛbakɔrɔ yɛrɛ tala ye labɛn ye n'i m'i labɛn i bɛ kɛ i b'a fɔ basa basa min ni bilakoroninw mago jɔr'a la n'u bɛ manabɛlɛ gulon u kan na ka taa k'u sago ye yala e y'o labɛn ko mun fɔ e bɛ maa dɔn mun bɛ se k'o labɛn sabati an bolo wa kosɛbɛ ne bɛ buguridala cɛkɔrɔba dɔ dɔn n'o y'a fɔ k'a b'i la yɔrɔ min a bɛ yen de i y'a fɔ cogo min na an ka taa an ka t'o ko ɲɛɲini

Ah. Cɛkura. Ah. Tiɲɛna i yɛrɛ i kan ka fo. Yeah. I ye maa ye dugu in kɔnɔ yan maa min cɛsirilen don kosɛbɛ. Cɛmɔgɔ olu tɛ foli kun bɔ. Ɛɛ. Adamadenya yɛrɛ tala o ye olu ye. Kosɛbɛ. Hmm. ni maa y'i jɔyɔrɔ dɔn i jɔlen don wo min da la k'o wo datugu aa tiɲɛna i kan ka ne ɲɛ bɛ fɛn dɔ natɔ la o ye mun ye o ye fo an k'an jilaja an k'an jɔyɔrɔw dɔn an k'an hakili to an ka denmisɛnw na o tiɲɛ n'an m'an jilaja an denw bɛna an ka maakɔrɔw baarakɛnɔ tiɲɛ an kɔ kosɛbɛ ɛ e yɛrɛ ma kamalennin ye wa mhm. a bɔra ka tiɲɛni min kɛ dugu in kɔnɔ aa tiɲɛ na ne kun t'a dɔn k'a bɛ se nin ma cogo si la fiyewu n'i ye danbetigi den ye mm. k'i bɛ malo i bɛ sɔn ka nin ko mɔdɛli kɛ fiyewu wa a y'a kɛ ka tila k'i ɲɛ jɔ an ɲɛ la parakata hali a ma maloya kabini ye danbe lanɔgɔ la wa kabini ye hɔrɔnya tɛ kɛ maaw labɔ bilen wa aw minnu ye cɛ fɔ ni kan bɛ kumaɲɔgɔnyabaw ye mhm. a y'aw jilaja a k'a ka baaraw dafa mhm. aw aw kun bɛ k'a kɛ cogo min na mhm. a ye dɔ wɛrɛ fara u kan o kɔ denmisɛnw bɛ ka sira bila dɛ u bɛ ka sira bila f'an k'u lasegin sira ma ko don an ta bɛ k'a la kɔlɔlɔ ye dɛ cɛmɔgɔ i ka kuma ye tiɲɛ ye mara banna o kosɛbɛ fɔlɔ denmisɛnnin kun tɛ tɛmɛ maakɔrɔ la fiyewu k'i m'a fo nka bi denw de b'u ɲɛ jɔ maakɔrɔ la hali a ni ce u tɛ se k'a fɔ ah, nka n'an m'an cogo dɔn an ka sira kɔrɔ a bɛɛ lajɛlen bɛ fili an kɔ an t'an taa fan dɔn ayiwa o de ka jugu i ma k'i yɛrɛ ye i ma kɛ maa wɛrɛ ye n'i banna i yɛrɛ la i bɛ kɛ mɔgɔ wɛrɛ ye o tɛ kɔnɔ tɛ wara tɛ ye sa ba eh. i ma falen sugu la a i kan ka falen sugu min na i y'o fana jɛ ah. e tɛ wele sugu dɔnbali i bɛ wele sugu dɔnbali i bɛ wele sugu dɔnbali an bɛ dugawu k'an yɛrɛ ye an ta kana kɛ olu ta si ye wa denmansaw kan k'u hakili to nin de la hmm. maa si kan'i den kɛ bolokotɔfɛn ye k'a to sira dɔ kan ka yaala k'i mabɔ a la o man ɲi i b'a dɔn k'a fɔ k'o ma ɲa an ma fiyewu ah. ne den o ye e den ye e den o ye ne den ye nka an bɛ tile min na bi maa tɛ se ka maa si den mara hali ni e ta ye tiɲɛni kɛ ni ne y'a minɛ k'a ci e bɛ na ka mankan kɛ ne na ko a ye tiɲɛni kɛ ko ne kun man kan de k'a bugɔ k'e den nin don mara bɛ k'o kan kan a ka gɛlɛn fo an ka ɲɔgɔn ta mara de n'o tɛ an bɛnbakɛw tile la ni den kasibaatɔ kun donna du kɔnɔ k'a fɔ ko kulubalilakaw de y'a bugɔ walima ko jarakaw de y'a bugɔ i mana don du kɔnɔ i fa bɛ min da i kan e yɛrɛ b'o dɔn a tɛ kule ka taa fɔ so kɔnɔ k'i ko dɔ y'i bugɔ kɛnɛma n'i y'i kasili i ye ko dɔ de kɛ o na bi dun den mana don so kɔnɔ k'a kasira ha jɔn ne y'a bugɔ jɔn ne y'a bugɔ i bɛ ba wele ka jɔ wa fa yɛrɛ tɛ kuma koyi hmm. mara bɛ ko kan an kɛlen don k'an denw kɛ eh, jibarani ye ka ban an yɛrɛ kelen dama an ko maa si kana don an ka mara la o ma mara tiɲɛ an bolo wa pewu mara ma dan maa kelen mara ma ah. ko mara tɛ labɔli kɛ dɛ anw dun b'an denw bila ka taa walidugu la ka taa furu ka tila ka walidugu denw ka n'olu n'u ye an ka dugu la k'olu furu n'an m'a lajɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ne ɲɛ t'an na fɔlɔ dɛ wa i ta mana ɲa o ye kunna o kunkɔrɔta ye nka n'i ta ma ɲɛ dun a ma kɛ kunmasuli ye i kunma sulila i ye bulonda kunma suli wa maa o maa bɛ bɔ e la a bɛɛ lajɛlen ni kunmasuli de bɛ na kosɛbɛ sabula tiɲɛni min kɛra fosi tɛ na min b'a wo datugu ɔ an bɛ dugawu k'an yɛrɛ de ye ala kana an ta kɛ tiɲɛnikɛlaw ta ɲɔgɔn ye ami an ka hakili to an yɛrɛ la an k'a dɔn k'an bɔra kabilabaw de la an k'a dɔn anw fɛ yan bonya de tun bɛ yan kosɛbɛ anw fɛ yan karama de tun bɛ yan anw fɛ yan ɲɔgɔn nɛgɛ de tun bɛ yan ɔ nka an bɛ fɛ ka ɲinɛ o bɛɛ kɔ bɛɛ ko n yɛrɛ kelen maa kelen bɛ ko dilan wa fiyewu ni maa kelen bɛ ko dilan ee i furumuso i t'a gɛn i b'a gɛn maa kelen tɛ fosi a y'a to an ka ɲɔgɔn ka du dilan ɲɔgɔn kɔ A ni tile, ma. Sanuba, nin dun y'i bɔtɔ ye min? Nin ye ne bɔtɔ ye nakɔ kɔnɔna la. sanuba i mɛnna bi dɛ i tɛ i tɛ deli ka nin kɛ nakɔ la dɛ mun dun tun bɛ yen ne tun bɛ ka jaba kɔrɔla de yuguba o de y'a to n mɛnna i dun k'i hakili to a la i b'a dɔn e de ye yan baarakɛla ye i y'a mɛn wa n y'i ka kuma mɛn ma kana to ka nin ɲɔgɔn wɛrɛ kɛ tuguni dɛ n y'a mɛn awɔ taa Sora ne b'a la ka fɛn dɔ jateminɛ i la sa min kɛcogo man ɲi fiyewu o de ye mun ye makɛ i bi ka pɛrɛnpɛrɛn sanuba kunna sanuba kunna cogo min na ko kɛta tɛ e b'a dɔn k'a fɔ ko denmisɛnnin de don denmisɛnnin tɛ mara ni pɛrɛnpɛrɛn de ye a tɛ mara ni cili ye denmisɛnnin bɛ mara ni hakili sigi de ye n'i pɛrɛnpɛrɛnna a kunna a bɛ se ka kɛ sababu ye k'a hakili lapanpan a dabila a man ɲi i bɛ se k'a bila i ka ɲɛna waati la i bɛ se ka waati min ka di i bɛ se k'a bila baara la i b'a fɛn min ka gɛlɛn o de ye baarakɛbaliya ye nka n'a bɛ k'i ka baara kɛ kuma a fɛ dɔɔnin dɔɔnin majigin la waliden tɛ dɛ an yɛrɛ den de e makɛ e yɛrɛ kɔni ɲɛ bɛ sanuba la nin wagati in na a ɲɛmajɔlen tɛ hali dɔɔni e b'a dɔn denmisɛnnin dɔw bɛ yen olu bɛ mara ni kuma ye dɔw bɛ mara ni makun ye wa dɔw yɛrɛ bɛ mara ni busɛ ye sanuba tile fɛɛrɛ nama ye n tɛ k'a faamu dɛ i tɔ k'a kɛ tantɔ bani nka o n'a ta o ta i k'a dɔn k'a fɔ ko maa wɛrɛ den tɛ i yɛrɛ den kɔ i b'a mara n'i yɛrɛ ka mara cogoya ye k'a sɔrɔ a ma kɛ ni pɛrɛnpɛrɛnli ye a jateminɛ hali denmisɛnnin fitinin n'a taara kalankɛyɔrɔ la ni kalanbaga bɛ ka pɛrɛnpɛrɛn a kunna a bɛ kɛ sababu ye k'a sɔrɔ a ma faamuya caman sɔrɔ e makɛ e yɛrɛ kɔni ɲɛ bɛ sanuba la han n'i y'a mɛn sanuba maralen don a maralen don ala ni jɔn sababu ne tɛ yan ayiwa n'i ko ten n'a ɲɛna a ɲɛna bɛɛ ye nka n'a fana tiɲɛna f'i k'a dɔn k'a tiɲɛna bɛɛ ye fana ye o ye tiɲɛ i jilaja A ni ce ba nba a bɛ cogo di kɔri baasi t'i la nin y'e bɔtɔ ye min ne bɔtɔ ye kungo kɔnɔ ba ah, o tɛ baasi ne t'o fɛ i ma taa kungo la de bawo tile fila in na i bɛ fɛ ka kolonya han ne y'a jateminɛ a bɛ tile dama dama bɔ e tɛ taa kungo la i b'o kɛ mun na i dun ka taa kungo la k'i ka kala cɛ yanni samiya don cɛ n'e y'i tila i ka kala cɛ la sisan yanni samiyaji ka bin i t'i sɛgɛnnafiɲɛ bɔ wa ɔ ni e y'a to yen ko fɔ samiya ka surunya samiya mana surunya ni e taara i tɛgɛ don kala la i sɛgɛnnen bɛ b'o la i bɛna ci kɛ daminɛ i y'a dɔn i sɛgɛnna fiɲɛ tɛ bɔ taa dumuni kɛ ni tile sumana i ka segin ka taa i tulo b'a la wa i jilaja i ka tila joona n bɛna ma kuma dɔ bɛ ne kɔnɔ k'a f'i ɲɛna nka ne bɛ ka siran e ka siran wa ka ne to yan ka siran e t'a dɔn ko musomannin kɔnɔ fɔ ɲɔgɔn y'a ba de ye sabula ko mana gɛlɛya cogo cogo musomannin kan i ba de ye fura ye ma a fɔ n bɛ k'i lamɛn ma i k'o kuma ye tiɲɛ ne ni sibiri de ye ɲɔgɔn ye nakɔ kɔnɔna la k'a bɛ ne furu k'e furu sibiri kelen kelen e dun ye mun fɔ o ko la ne ko a ma ko awɔ i dun ye kojugu kɛ o la e b'a dɔn e ni sibiri tɛ furuɲɔgɔnma ye e ye numu de ye sibiri dun ye bamanan de ye n'o y'a sɔrɔ i kɔni y'a laminɛ i ma ɲuman kɛ dɛ sabula ko in tɛna kɛ ko ɲɛnama ye e yɛrɛ i b'i fa dɔn n'i fa bɔra nin kalama a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ bari sabula dugu in bɛɛ bɛ bɔ an kalama n'o y'a sɔrɔ i kɔni ko sibiri ma ko awɔ taa k'a mabɔ dɛ n'o yɛrɛ kɛra o tɛ lagosi don an ka du la wa o tɛ lagosi don an ka kabila la a bɛna kɛ sababu fɛnɛ ye i fa ni ne ka furu a bɛna lagosi don o fɛnɛ na o ye den ɲuman ka hakilina ye wa fɛɛrɛ kɛ cogo sugu bɛɛ la i ka t'a fɔ sibiri k'a mabɔ dɛ i b'a fɔ cogo cogo la taa k'a mabɔ